Dia daoibh agus fáilte go dtí tionól na seachtaine. Tá súil agam go bhfuil gach duine go hiontach sa bhaile. Tá mise fós anseo i nDún na nGall agus ag baint an-taitneamh as an aimsir iontach atá againn. Bím amuigh ag rith, ag siúl agus ag cabhrú sa ghairdín agus tá súil agam go bhfuil gach duine ag déanamh an rud céanna. I n-ainm an Athar, agus an Mhic, agus an Spioraid Naoimh. Amen. Paidir na Maidine. A Dhia, tá grá agat dom. Bíonn tú liom de lá is de oíche. Ba mhaith liom grá a thabhairt duit gach nóiméad den lá. Ba mhaith liom tú a shásamh, a Athair cabhraigh liom. Amen. I n-ainm an Athar, agus an Mhic, agus an Spioraid Naoimh. Amen. Dia daoibh a pháistí, Aisling anseo agus táim anseo inniu le rá libh go bhfuil mé tar éis físeán a chur le chéile le rince a rachaidh in éineacht leis an amhrán a chuir Katie agus an cór le chéile. Tá súil agam go bhfuil gach duine ag baint taitneamh as an gceol agus ag déanamh cleachtadh ar an amhrán. An rince a chuir mé le chéile tá sé thuas ar an Instagram scoile.

Dia dhaoibh! Treasa agus Biffy anseo le tomhas na seachtaine! Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad an-mhaith sa bhaile. An chéad tomhas agus seo le haghaidh na bunranganna, an bhfuil sibh réidh? Tá ceithre taobh agus ceithre cúinne agam, cén cruth mé? Hmm. Smaoinigí faoi. Agus na hardranganna anois, an bhfuil sibh réidh le haghaidh tomhas na seachtaine? Cad a thaistealaíonn mórthimpeall na cruinne ach fanann sé sa spota céanna an t-am go léir. Beagáinín níos deacra. Smaoinigí faoi sin arís. Cad a thaistealaíonn mórthimpeall na cruinne ach fanann sé sa spota céanna an t-am go léir. Ceapaim go bhfuil a fhios ag Biffy an ceann sin. Beidh muid ag teacht leis na freagraí an tseachtain seo chugainn. Slán go fóill! Dia daoibh, gach duine, Jill anseo, ag déanamh ealaín libh inniu. Tá muid chun bláthfhleasc a dhéanamh, agus fuair mé an inspioráid ó na pictiúirí álainn a sheol sibh isteach. Bainigí taitneamh as! Chun an bláthfhleasc a dhéanamh beidh cártchlár, páipéar ildaite, siosúr, peann luaí, pláta mór, pláta beag, taos agus scuab uait. Déanfaimid cruth an fhleasc ar dtús. Úsáid an pláta mór chun imeall an fhleasc a dhéanamh. Tarraing timpeall air agus ansin úsáid an pláta beag chun an taobh istigh a dhéanamh. Ansin, cuir ceist ar duine fásta cabhraigh leat é a ghearradh amach. Chun na bláthanna a dhéanamh, úsáid na teimpléidí atá thuas ar Padlet nó tarraing amach bhur gcinn féin. Nuair atá siad déanta agaibh, ghearr amach iad. Seo iad na teimpléidí go léir do na bláthanna a d'úsáid mé, ach tig libh bhur dteimpléidí féin a chruthú. Chun an bláth mór oráiste agus buí a dhéanamh, fill píosa páipéir i leath agus tarraing timpeall ar an chruth. Ansin, ghearr amach é. Roghnaigh dath eile don chiorcal sa lár. Tarraing timpeall air sin, ghearr amach é chomh maith. Greamaigh le chéile na dhá bhláth agus an ciorcal sa lár. Déanta! Chun an bláth bándearg a dhéanamh, fill píosa páipéir i leath agus ghearr amach an chruth Ansin ghreamaigh an dhá bhláth le chéile le taos. Chun an píosa sa lár a dhéanamh, roghnaigh dronuilleog de dhath difriúil agus ghearr amach frainse ar taobh amháin, rolláil suas é agus ansin gearr an bun de, úsáid taos chun é a ghreamú go dtí do bhláth. Chun an bláth gorm a dhéanamh, ghearr amach dhá chiorcal móra agus ciorcal beag i ndath difriúil. Cuir na ciorcail móra le chéile agus fill i leath iad. Ansin, fill arís. Cuir do mhéar ar an gcúinne agus tarraing piotal. Gearr amach an piotal agus oscail suas iad. Greamaigh le chéile an dhá bhláth agus greamaigh an ciorcal beag istigh sa lár. Don bhláth bándearg éadrom, gearr amach 5 piotal móra agus 5 cinn beaga, agus don lár, gearr frainse ar taobh amháin don dronuilleog. Chun an piotal a dhéanamh. gearr scoilt ar bun an piotail sa lár agus fill na píosaí seo thar a chéile agus cuir siar iad. Lean ort ag filleadh na piotail eile. Beidh ciorcal uait do bhun an bláth. Greamaigh na peitil móra go imeall an chiorcail. Ansin greamaigh na cinn beaga taobh istigh de na cinn móra. don taobh istigh, rollaigh suas an dronuilleog agus greamaigh é go dtí do bhláth. Seo iad na bláthanna go léir agus na duilleoga déanta. Greamaigh iad go dtí an fleasc. Beidh roinnt cinn eile uaibh chun an fleasc a líonadh. Greamaigh na duilleoga. idir na bláthanna chun aon spás a líonadh. Agus sin é an fleasc déanta. A challenge. An tseachtain seo tá muid ag iarraidh go gcaithfidh sibh dathanna na gcontaetha ar an Aoine agus go rachaidh sibh amach sa ghairdín, beidh sé deas grianmhar, agus amuigh sa ghairdín tá muid ag iarraidh go ndéanfaidh sibh cúrsa constaice a dhearadh. so design an obstacle course. So bígí ag féachaint ar cad atá sa ghairdín agus rud deas a chur le chéile. Agus seo sampla de chúrsa constaice a dhein páistí Diane. Go n-éirí libh!

Agus an chéad tomhas a bhí ann ná, cén cruth a bhfuil ceithre thaobh agus ceithre chúinne aige? Agus bhí Biffy ar bís faoi an gceann seo agus tá na freagraí aige anseo. Now, is cleas a bhí sa cheist seo mar bhí roinnt freagraí ann. Agus an chéad freagra, b'fhéidir, a bhí agat ná, cearnóg. Bhuel, tá ceithre thaobh agus ceithre chúinne ag an gcearnóg. Agus sin an ceann is éasca mar tá na ceithre thaobhanna mar an gcéanna. An dara chruth a bhí ann ná an dronuilleog agus arís tá ceithre thaobh agus ceithre chúinne. Then, éiríonn sé beagáinín níos deacra, bhí, b'fhéidir go raibh an rhombus agat agus tá ceithre thaobh agus ceithre chúinne, is maith le Biffy an rhombus! Agus an ceann deireanach ná an diamant, tá 1, 2, 3, 4, ceithre thaobh agus ceithre chúinne. So b'fhéidir gur ceann de na cruthanna sin agat mar fhreagra. Maith sibh! An dara tomhas a bhí ann, bhí sé beagáinín níos deacra do na hardranganna, ná cad a thaistealaíonn mórthimpeall na chruinne ach fanann sé san áit chéanna i gcónaí? Agus an freagra a bhí ann ná, stampa! mar a thaistealaíonn sé timpeall an domhain ach fanann sé sa chúinne céanna i gcónaí. Nach é sin é Biffy? Ó, tá tuirse ar Biffy tar éis an obair sin ar fad. Déarfaidh muid slán anois agus feicfimid sibh arís. Slán! Rud éigin ar siúl againn gach seachtain ag an tionól agus bíonn na páistí ar bís don rud seo. Agus bíonn siad ag comhaireamh na laethanta go dtí go bhfuil lá mór speisialta acu. Agus ag an tionól bíonn orthu seasamh suas ionas go bhfeicfidh gach duine sa scoil gur, go bhfuil breithlá acu. Ach ní raibh sibh ann le cúpla seachtain anuas. So tá mise chun na laethanta breithe ar fad a ghlaoch amach i gcomhair mí an Mhárta agus mí Aibreáin dos na daoine nach raibh ar scoil. Agus ansin don tseachtain seo, seachtain an-speisialta. So, éistigí go cúramach. Agus má ghlaoim amach d'ainm, más rud é go raibh breithlá agat i mí Márta nó i mí Aibreáin agus nach raibh muid ar scoil don bhreithlá sin, seasaigí suas. So, ag tosú le rang Karen, bhí breithlá ag Lucy agus ag Cara. I rang Jill, bhí breithlá ag Saoirse, Róise agus Hugh, agus ag Emily. I rang Gráinne bhí breithlá ag Éanna, i rang Diane bhí breithlá ag Oran, i rang Éamonn bhí breithlá ag Shane agus Alina, i rang Emer bhí breithlá ag Cadhla, Ben, Caitríona agus ag Niamh, agus i rang Dheirdre bhí breithlá ag Róisín. So sin na páistí ar fad thíos staighre. i mí Márta. Ag dul suas staighre i rang Dheirdre bhí breithlá ag Róisín agus ag Ruairí. I rang Caoimhe bhí breithlá ag Ryan, Aoife, Jack agus Maria. I rang Aislín bhí breithlá ag Cillian O'Dea. I rang Lorcán bhí breithlá ag Isabella. I rang Éanna bhí breithlá ag Róisín. I rang Niamh bhí breithlá ag Holly agus ag Seanan. Agus ní raibh breithlá ag aon duine i rang a sé. i mí an Mhárta. So seasaigí suas na páistí sin ar fad agus fanaigí in bhur seasamh ar feadh nóiméid. Ag bogadh ar aghaidh go dtí mí Aibreáin. Bhí breithlá ag Zach agus ag Joe i mo rang. I rang Jill bhí breithlá ag Ciara D, ag James agus ag Jude. I rang Gráinne bhí breithlá ag Lena agus ag Beth. I rang Diane bhí breithlá ag Béibhinn, Luke agus. agus ag Logan. Agus i rang Éamonn bhí breithlá ag Isabella, i rang Jacinta ag Christina agus ag Riley, i rang Eimear bhí ceann bhí breithlá ag Grace agus ag Oscar, i rang Dheirdre Ní Chearra bhí breithlá ag Adam, Rosalie, Luke, Scarlett agus Iarla. Agus arís ag bogadh suas staighre go dtí na páistí móra bhí breithlá ag Saoirse, Evan, Sophie agus Ava i rang a trí, Dheirdre, agus ag Kyla, nó Kayla, tá brón orm, Kayla, Zoe agus Donnacha i rang Aisling, i rang Lorcán bhí ceann ag Éimhín, ag Liam agus ag Seán Ó M, i rang Éanna bhí breithlá ag Jack Ó L, ag Cian agus ag Sophia, agus i rang Dháithí bhí breithlá ag Caoimhe, Ní A, agus i rang Katie, bhí breithlá ag Éimhín, Ruby agus Donnacha. So maith sibh, seasaigí suas. Agus na páistí go bhfuil breithlá acu an tseachtain seo, seo seachtain an-speisialta dos na páistí seo, an chéad seachtain i mí Bealtaine. Agus tá breithlá ag Ellie i mo rang, ag Lucas agus ag Ben i rang Jill, ag Dylan i rang Jacinta, ag Emer i rang Caoimhe, ag Oran agus Aaron i rang Aisling agus ag Isabelle i rang Éanna. Lá breithe shona dhaoibh ar fad agus tá mo pháistí chun lá breithe shona dhuit a chanadh daoibh anois i gceann soicind. Lá breithe shona dhuit. Lá breithe shona dhuit.